Dia is Muire dhaoibh agus bhur gcéad míle fáilte go dtí Vlag Oíche Shamhna le Cluas Raon anseo. Críostóir liomsa agus beidh mé saghas ag múineadh dóibh conas ealaín a dhéanamh ar phuimcín agus ansan coinnle a chur istigh iontu agus iad a lasadh iontu agus beidh sé sin go hálainn anocht.

Táimid thar n-ais anso arís agus tá an pumpkin déanta go huile is go hiomlán. Seo mo chuidse. Ní raibh tú ag iarraidh do chuidse a thaispeáint? Beidh an dá cheann le feiceáil nuair atá sé dorcha. Beidh.
So, abair liom, a Christóir, cad iad na nósanna Oíche Shamhna a bhí agat anso nuair a bhí tú i do pháiste?

is féidir leat an t-airgead a choimeád so ag an am is an sean airgead an púnt a bhí ann so dá raibh caoga pence nó púnt istigh ins an rud nuair a bhíos like cúig nó sé is mór an méid airgid domsa a bhí ann ag an am so bhíos ag iarraidh an cluiche sin a imirt gach bliain. ag ithe úlla leis gach bliain. Mar sin suimiúil. Bhuel is féidir liom a rá leatsa sa mBrasaíl tá siad leadránach ar bhealach toisc Ní, ehm, ní ceiliúradh dúchasach í in aon chor, like, tháinig sé leis na Meiriceánaigh agus, ehm, so bíonn sé, de ghnáth bíonn sé á cheiliúradh i scoileanna Béarla, so like, ina bhfoghlaimíonn daoine Béarla ansan agus ansan eagraíonn siad na himeachtaí Oíche Shamhna sin agus, ach chomh maith leis sin, eh, is nós atá ag éirí níos coitianta agus níos coitianta de réir a chéile sa mBrasaíl, eh, dul amach i.

So, ehm, na daoine thar a bheith reiligiúnach ó thaobh eaglaisí agus rudaí mar sin sa mBrasaíl go mór in aghaidh Oíche Shamhna. Ehm, agus, eh, bhuel, ní hamháin gur rud Meiriceánach é ach, ehm, dar leo is is drochrud é amach is amach agus, you know, tá siad coimeádach agus. Ní fheadar mé, do, do,

in Éirinn agus you know nach raibh cosc curtha air ag an Eaglais nó aon rud mar sin um, cúpla céad bliain ó shin. Mm -hmm. uh, nó an raibh níl a fhios agam. Ní dóigh liom go raibh ná.
Ok, sin thar a bheith spéisiúil mm. agus níl mórán like, rudí Caitliceacha sa lá sin, you know, mar de ghnáth bhí sé de nós ag an eaglais saghas sealbhú a dhéanamh ar go leor féilte págánacha agus is féile phágánach í go bunúsach, like, thosnaigh sé mar sin. Ní gá go mbeadh sa lá atá inniu ann ach do thosnaigh sé mar sin agus, you know, sa Nollaig, mar shampla, sin Breithlá Íosa Críost, agus níl aon eolas sa Bhíobla faoi cén lá a bhí i gceist i ndáiríre, so like bhí siad just ag iarraidh rud éigin a chur ar an lá sin toisc go raibh ceiliúradh mór mealltach ag na pagánaigh ag an am. Agus is rud mór mealltach í Oíche Shamhna, like do thosnaigh sé mar an an príomh rud sa mbliain, you know, saghas athbhliain Ceilteach nó rud mar sin. Rud eile a chloisim go minic anso in Éirinn ná seana daoine, go háirithe, ag tabhairt amach faoin rud san go bhfuil nósanna Meiriceánacha ag na hÉireannaigh anois maidir le hOíche Shamhna. So cad a cheapann tusa faoi sin? I mean... Like, mar shampla, an pumpkin, is rud Meiriceánach é. Yeah, is, is dócha, sé an rud ná, agus deirtear gur thosnaigh Oíche Shamhna mar ceiliúradh ar na marbh agus ar an saghas gné sin den saol. in Éirinn mar chuid de Oíche Shamhna, Féile na Samhna, agus gur tháinig sé ó Éirinn thall go dtí na Stáit Aontaithe agus d'fhorbair sé agus d'athraigh sé ansan but an bun rud, an bun rud ó thaobh bun rud fealsúnacha is rud Éireannach é so n'fheadar an féidir a rá gur importáil amach is amach é Oíche Shamhna, tá roinnt athruithe air ó thaobh trick or treat agus an pumpkin úsáid but ar an bun rud, an bun féile is is rud Éireannach í so. Hmm. Yeah, sin suimiúil. Um, agus, yeah, is uh, dúirt tú rud éigin thar a bheith suimiúil uh, cúpla second ó shin uh, maidir le ceiliúradh ar na marbh mm. agus ar an bás agus rudaí mar sin agus ceapaim féin go bhfuil sé thar a bheith spéisiúil, bhuel ní hamháin go rabhas i mo chailín saghas Gotach nuair a bhí mé i mo dhéagóir ach chomh maith leis sin ní minic a fheictear a leithéid, you know, i go leor cultúrtha ar fud an domhain is saghas tabú é.
Bíonn, ach ní i gcónaí. I mean, cuir leis an Meicsiceo thá féile na marbh ann chomh maith. Cinnte é, tá sé.
Tá sé ana difriúil agus is rud just ón Meicsiceo é. So ag trácht ar bhás agus an ábhar sin. Bhuel ní dóigh liom go rabhas riamh ag trácht ar bhás ar closraon, seo an chéad uair dom an scéal. Nuair a fhaigheann tú bás céard is mian leatsa? Ar mhaith leatsa a bheith curtha faoin talamh nó eh? Yep beidh mé curtha faoin talamh mar Chaitliceach agus Sin é. Sin an dara bheith liomsa.
In éindí le do theaghlach like? Yeah, is dócha, yeah. Um, yeah, tá dearcadh éagsúil agam agus uh, well, n'fheadar mé, mar ní duine Caitliceach mé agus níl mo theaghlach Caitliceach ach oiread, seachas mo mham, ar chúis éigin, just like a raibh a bhí ann.

D'éirigh Íosa sa Cháisc ach ní tharlaíonn sé sin, ní tharlaíonn an rud céanna le gach éinne. So sin just Íosa. Agus ó thaobh daoine eile just faigheann siad bás agus ansan bíonn saol, tosnaíonn siad i saol eile agus ní bhíonn ní cuimhin leo in aon chor an saol a bhí acu roimhe sin. So saghas Buddhism Críostúil atá ann.
Beagáinín, yeah, tá sé cosúil le Buddhism agus cosúil le pagánachas chomh maith agus like go leor creidimh difriúil ar fud an domhain. Like ceapaim go bhfuil an Caitliceachas saghas eh, ait ó thaobh sin toisc you know má bhreathnaíonn tú ar na cultúir ar fad atá ar domhan eh, tá an creideamh so ar na spioraid i bhfad níos comónta. Ach yeah, sin é an rud a chreideann mo theaghlach so go bunúsach creidimid go bhfuil luach ag an spiorad ach níl aon luach ar an gcorp.
Faigheann na duilleoga bás agus filleann siad ar an talamh chun saol nua a chothú arís san earrach. N'fheadar mé an cúis go mbíonn daoine ag iarraidh iad féin a chur i mbosca agus iad scartha ón nádúr nuair a fhaigheann siad bás. Níl anam le corp marbh. Is bia iad ainmhithe agus plandaí, agus níor chóir dúinn náire a bheith orainn as sin. Agus ní, ní dóigh liom gur fiú like, mo chorp a chur fé leac agus gach rud mar sin. Just like, Déanaí i gcó, sin is éasca. Agus mo mhamó chomh maith, like, tá an creideamh céanna sin aici, ba mhaith léi bheith curtha faoin talamh ach gan leac gan aon rud just in aice le crann. Ok, agus rud eile a bhí mé ag iarraidh. So ar bhain tú sult as an pumpkin seo a dhéanamh? Yeah, bhí sé go breá.
Ah, Sin an céad uair domsa riamh. Riamh? Um, yeah, yeah. Fiú nuair a bhí tú do pháiste. Fiú nuair a bhíos im pháiste, níor dheineas é riamh i mo shaol.